igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị abịakwanụ n'oge ihe na-eme eme dịka anyị si gwa unu ihe anyị ga na-ewetara unu bụ ihe na-eme n'oge kịta ga-abụ e kwucha unu ewere amamihe unu wee tinye ndụmọdụ a ga-enye onye ihe nke a gbasara nke a gbasara otu nwa okorobịa n'ọzụzụ o jelu bọị n'aka ọga ọga ọ na-agbalụ bọị bụ nnukwu mmadụ ọ na-eme ọfụma i ru ebe ha na-azụ ahịa ị fụ na ọga gbanyesịrị mkpọrọgwụ ike ụmụ bọị na-agbara ya ka na-agba bọị hiri nne ndị o dugoro ụlọ ndị o settlegoro esettle ndị o dugoro ụlọ ha hikwara nne ya nwa n'onwe ya bịa o si n'ezinụlọ ebe ha obere ezinụlọ e si kpọpụta ya bọị ha na-akpakwa ogbenye ha na-akpa ogbenye nyanwa n'onwe ruo wetuo onwe ya ana hube isi na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike mana ọga bụ a kpọta gị ọ ga-eji nwayọ na-observe na-enyo ka ọ mara ụdị mmadụ ị bụ ụmụ bọyị ndị a kpọtakọta nya na ya na-abụ e bidogoro ha ahịa mana ọga ekweghị ebidoro nya nwa ahịa kwa ọga ka hapụ ya nọ na shop dịka anyị si ekwu ọga na obi na-aka eru ọga ana ma nyanwa nọdụ maka ọ da ewe ihe ọga ọ da ewe ihe ọga so ọga aka obi na-eru ya ana mana ka e wee fụ oge a ga-eji settle this boy erubego mana a na-abịa eruo ndị mmadụ a na-esu imi na ọga bụ onye otu nzuzo onye occult a bịaruo mana a bịazie n'eziokwu ụmụ bọyị sigo n'aka ọga pụ ndị na-eme ọfụma erughọ ka ndị ada eme ọfụma ma ọga settlecha ha gị ikewa imirikiti n'ime maka ọ na-akpọ ụmụ bọyị steady ọ na-esettlekwa steady imirikiti ime ha ada eme ọfụma ma ha si ha n'aka ọga pụọ ha na-eclaim na ọtụtụ afọ ka a na-ana ọga emego na ọga bụ onye occult nke a nke a na ego ọ na-enye ha mana ọ na-enye ka a nọzi n'ihe a kịta nwatakịrị a wee nọgide n'aka ọga nọru- nọzuo afọ nọzuo afọ one e kwuru ọ ga-anọ ka ọga wee nwee ike duo ya ụlọ ọga wee buru nnukwu ka m sị proposal a wee land ya wee sị the boy ya ga-achọ ka ya tinyekwuye na kọmpanị a a kpọrọ ya kọmpanị mana sọsọ ọga bụ onye fọm kọmpanị ọga nwe ya mana ọga sị ya achọzi ka o sonyezie na kọmpanị ka ha nwee ike wee na-azụ kama this boy ga-ebido nwebe aṅụrị based on akụkọ a na-akọ maka ọga na ọga bụkwa onye ọgwụ ego nke a nke nka obi bido na-amapụ the boy he kekwa ka anyị na ọga ya-esikwa wee jee n'agbanyeghịkwa na ịmago na all this time ọ nọ n'aka ọga ọ na-atraịkwa na-observe na-enyo ka ọ mara although ịmago nke bụ eziokwu bụ na ihe mmụọ bụ ihe mmụọ nwe ike ọ bụ na ọga na eziokwu bụ onye cult maọbụ nke a o nweghị etu the boy ọ ka bụ ụmụazị the boy ka dị very young ya couple na o sikwu from a very poor family ịmago ụdị ihe expose ya before bịaba boy adịghọ like that mana ọ gbago boy nọ how many years ekwu ọga eweta proposal a biko dịka m sị okwu ama eto ogologo this boy based on ihe ndị mmadụ na-akọ maka ọga ma ndụmọdụ a na-adụ ya ya sị ọga settle ya ka ya jee were aka gbaba mbọ ihe a gbata ka ya ma na ọ ya nwatakịrị a wee nene ka ekonomi naijiria dị kịta wee fụ ego enwe value ego enweghị isi unu ma na ọ kapital bụ biznes na ọ bụ na ya banye n'aka ọkọ nọkwa n'aka ọga lot of things ama abụchazi hedek ya ọ nọgo na biznes a zụrụ azụ na ọ sọ ihe na-amapụ ya obi bụ na ya atụrụ ọsọ ọkwa ya ahụ anya na ọ na-akọ bụ nwe ya ga-eme bikonụ nyenụ nwatakịrị okorobịa ndụmọdụ ọ na ọ na-eme ya obi naabọ nke ọ ga-ekwu ka ọ ya sị ọga nye ego ka ya jewalụ ka ọ ka ya nọrọkwa n'aka ọga o nidiri ndụmọdụ unu